Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubweretseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lero? The DC kuwalankhulira Malawi mu dziko la atsogoleri a kumidima, dziko limene tikanakhala kuti tili ana tinadziwa kuti tidzabadwira kuno, ambiri a ife titakana, dziko limene tikanakhala ndi choice chochoka, ambiri titachoka chifukwa cha mavuto amene tikukumana nawo, mavuto amene Amalawi akukumana nawo tsiku ndi tsiku, dziko la atsogoleri odzikonda, dziko la atsogoleri a satanic dziko la atsogoleri amene amangoziganizira okha saganizanso zonena kuti somewhere uko anthu akuvutika omwe aja ankayendayenda kumasankha kumatinamiza kuti tiwasankhe omwe aja ankayendayenda akumvetsa chisoni nthawi imene ijayo komano lero tsopano asanduka machampiyoni akutenga amalawi ngati zikwangwani akutenga amalawi ngati agalu akuwatenga amalawi ngati anthu osafunika amawafuna amalawiwo asogoleriwo andalewo nthawi ya mavoti motero kuti nthawi yasala pang'ono iwe m'bale wanga amene wavutika kwa zaka sikisi kuti uonedwe ngati ndiwe munthu amene ali ofunikira kwambiri uonedwe tsopano kuti at least ndiwe munthu chifukwa chokuti wandaleyo akhala akufuna voti iyi ndi nthawi yokuti tisamale kwambiri nthawi yonena kuti tipite tikasankhe munthu osakhala omumvera chisoni koma tikamusankhe munthu amene ali ndi masomphenya amene angatukulire dziko lino amene angatichose ife amalawi m'mavuto. Iyitu ndi nthawi imene muti muwaone andale akukangalika ndipo limodzi ndi anthu amatchalitchi akangalika chifukwa ngatinso kuli anthu ena omvetsa chisoni kupatula andale ndi anthunso opemphera ena ndi awo anapita ku page house uh, ndikukapemphera ndikumanama ngati uh, akufuna apemphere koma akufunapo kenakake si awa alandira ndalama ku bomawa? Ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri chifukwa anthu amene tikawayembekezera kuti amenewa apulumutsa dziko opemphera ndi amene akunkanso pano naayika bodza, naapambanitsa bodza, naatsogoza bodza. Si zoona kunena kuti a, a Blantyre Synod of the CCAP akaachite disown ma reverend anthu opemphera 71 ndipo kunachita kutuluka kalata yoziwisana wina aliyense kuti kaya ndiyo wakunsanje wakuthyolo wakuzomba akuzomba ndiye mungoyima munsewu tizikutengani koma ochokera ku mwanza ochokera ku blantyre ochokera ku chikwawa ochokera ku thyolo mulanje phalombe magalimoto azayenda mwakuti mwakuti mabasi azayenda mwakuti mwakuti lero ah, zi- ah, wina ndi uja watulusa kalata yache kunena kuti sakuziziwa anthu 71 ndiye kuti ndi openga misala amene mitu yawo sikuyenda bwino azibusa 71 so ngati zimene anakapanga ku page house zo zili zokuti inu simukuziziwa the best way inali yokuti mungowachosa Muwachotse anthuwo kusonyeza kuti amenewa akuwonongerani mpingo, koma ndi misala yeniyeni, usataniki weniweni, kukonda ndalama kwenikweni kuja tinkanena kuja kuti anthu athu opemphera masiku ano asiya za Mulungu akukonda ndalama. Ena ndi awa a PAC akuona mmene ikuyendera dzikoli koma angokhala phee. Uthenga wanga woyamba mamawa uno ukupita kwa inu azipani zonse komanso amalawi at large kunena kuti nyengo tikupitayi ndi nyengo ya kampeni ndipo political violence siyololedwa muno mmalawi munthu wina aliyense kapena chipani china chilichonse chili chololedwa kuzera ku malamulo a dziko lino kupita malo ena aliwonse kukapangisa misonkhano ndamva chisoni kuona galimoto ya deputy regional governor wa ku eastern region kumachinga uh, minibus yawo ikuphwanyidwa ndi anthu okwiya inde ndikudziwa kuti malawi muno anthu ali ndi mkwiyo kwambiri malingana ndi uchisiru umene ukupanga boma limene ili la chakwera kuzunzika kwa anthu kumene akuzunzika koma tiziwe kunena kuti lamulo siliona kuzunzika lamulo siliona chiteze lamulo ndi lamulo akakumangani kumeneko achipani anu amene muku akukupangisani kuti mukaswe minibasiyo samabwera kodi tu achipani ndi anthu oopsa umakhonza munthu kukhala sapota wawo wamphamvu koma ikafikapo nthawi ya mavuto amakusiya wekha olo uvulale amakusiya wekha olo udwale amakusiya wekha choncho izizi zosusuka kumapanga matama ndikuma- ndikumapanga violence kumaswa nazo zinthu za anthu mukazamangidwa musazalire inu mukuziwa kuti anzanu awawa ali ndi chilope awawatu afika pokuti akhonza kupha munthu nde lero mukukaaputa dala ndikukaswera uh, minibasi yawo umenewo ni mulandu waukulu komanso malamulo salola la mdemokrase kunena kuti wina aliyense ali ndi ufulu wokapanga kampeni kwina kwilikonse choncho inu azipani mukuyenera mutenge mawu amenewa muzichita preach kwa masupporters yanu munomo mmalawi violence is not tolerated is not allowed we are in a democracy aliyense ali ndi ufulu okapanga msonkhano aliyense ali ndi ufulu okachita associate ndi chipani chimene akutani akuchifuna inde anthu ndi okwiya muli ndi, ndi, muli ndi mkwiyo malinga ndi mmene likuyendera ziko komano chepesani moto chepesani moto inu zipani zonse zonse zipani zonse muwauze masupporters anu kaya ndiwe wa, wa mcp amene mwaononga zikoli kaya ndinu a dpp udf aford utm khalani pansi ndi anthu anu a pp mkati muwalangize masupporters anu and ku uje ndikumachinga uko ndikumene tu kuja kuli mulandu wa daudi chikwanje mulandu wache ukuyenda za ndale uja mukuyenera musamale kwambiri ineyo m- ndikamakhala muno m'malawi ndimaona kuti ziko linolo likusowa msogoleri likusowa asogoleri amene akuyenera kuti ziko lialipitise pasogolo asogoleri amene ndikuwaona ine wonse akuoneka kuti msogoleri wokonda ziko lache sanabwere sanabwere mwina kapena ali mkatikati kapena mwinanso anamwalira chifukwa zimene zikuchitika muno m'malawi timangochita zinthu kungolankhula pepepala koma zenizenizo osazitani osazipanga uwu ndi ah, ndi mkhalidwe kapena warning imene ndikupereka kwa inuyo andale kunena kuti ziko ili kumene likupita ili nkhani ya corruption ziko ili siku lina ana athu sazatolapo china chilichonse kodi tu palibe amene tu amene atazakwanise amakwanisa zaka 100 amene amakwanisa zaka 100 pa dziko lino ndi anthu ochepa ndiye tikudabwa kuti kodi kuba kumene mukubaku katangale amene mukupangayi ndalama za- zimenezizi chuma chimene mukuchikundikirachi mukachidyera kuti popeza muzayenda wamaliseche munabwera wamaliseche muzapitanso wamaliseche ine ndamva chisoni ndikamaona nkhani za corruption muno m'malawi zikungophiphiritsidwa kumapereka ma death threats kwa anthu ah, nkhani ya Alexius Kamangira loya uja amene anaulula zinsisi za corruption imene ija ikanakhala nkhani imene ife amalawi tikanayidumphira tikanayitunthumira ndi cholinga kuti tichite uproot corruption muno m'malawi koma zosatira zake ndi chani Kamangira uja amene akuziwa zinsisi uja Alexious uja wasala yekha amene akufuna kumuyimiriranso ndi awa akulandira ma death threats koditu boma ilili lakonzekatu ngati akuopseza mwana wang'ono ngati Tamia Ja ujayo kumanena kuti tikupha tikupha kuli bwanji maloya amene akufuna kuwulula zinsisi za corruption mmene anthu akubera mmene ziko likuwonongekera angapange bwanji ameneyo ndiye samupha ndi machini gani so ndizomvesa chisoni kwambiri even maloya amene akuopa kuti amuyimirire nzawo osakhala kuti sakufuna iya koma nawonso akuopa ma death threats akuopanso nawo milandu yawo ya maclient yawo kodi tikapitirira kumuyimira ameneyi tikukayimanso konkoso ku khotiko koditu ali pakhatetu khoso ali pakhate koma tikanayenera tingolimba mtima ndi cholinga kuti ziko limene tikuchita build ndi la ana athu kusogoloko the way malawi is going ndiye kuti mtundu wobwerawo m'bado wobwerawo suzapeza china chilichonse komanso tikukhala ngati tikuphunzitsa ana kunena kuti mchitidwe okuba ndiye that's the way to go ukapita ku sukulu ukuyenera kuti iwe ukhale wokuba ndimene tikuwaphunzitsira ana athu muno malawi so as a way of going forward tinayenera kuti nkhani ya corruption tiyilimbikire ifeyo amalawi titengepo mbali kulimbikira kupereka sapoti kwa Alexius Kamangira amene ndinso pano lero milandu yache akuoneka kuti milandu imene ili ya ziko imene akuyimirira malawi amene akuyimirira ziko lonse kuti ziko lino likhale bwino mchitidwe wokuba uwu uthe awasala nayo yekha penapaketu malawi ndi odabwisa kwabasi lero kuli zii olo zinthu zidule motani olo zinthu zichitike motani palibe amene angabwere kudzakhala pa msewu anthu amene tikayembekezera nthawi imeneyo a hrdc amene ankapita pa msewu ndi mabungwe ena lero onse anadyetsedwa mabanzi aliyense ali ndi ndalama zache akutafuna ndalama zache ndi anache zokuti anthu amalawi akuzunzika alibe nazo ntchito muziwe kuti dziko lotero ndi dziko loyendetsedwa ndi anthu akumidima akanakhala kuti inali nthawi yomweja ya muthalika ija lero pano muthalika mutu wache uli kundodo anthu akumuyendesa m'matauni kuti mwachiona ichi mwachiona ichi chimuthalika osakhalanso muthalika ya chimuthalika ichi chimatizunza koma lero awawa atizunza kuzunza kwenikweni kuzunzatu anthu kumavutika mu dziko lawo koma kuli zii aliyense fyuwelo kulibe aliyense wangokhala mm, ah, chimanga kulibe aliyense wangokhala fetereza ndi uyu akumpereka pano chimanga chitamasula aliyense wangokhala kuba ndi uku mmene akubera aliyense wangokhala katundu ndi uyu akukwera deire deire katundu kukwera deire dziko lomvetsa chisoni ndipo ndikutha kuona m'masomphenya mwanga zimene wandionesa mulungu ndikutha kuona katundu akukwera molapisa ndipo ndikutha kuona amwenye ndi anthu ena akutseka mashopu awo chifukwa ngakhale ndalama yogulira katundu kunja azakhala alibe ndipo amene atapezeke ndi ndalama muno m'malawi ndi maministers amene akumatenga ndalama ku banki forex ndi ku reserve bank ndikumakagulisa pa pa market pa black market akuluakulu ma ministers ali ndi ma briefcase ali ndi ma suitcase onse ama us okhaokha akamapita ku south africa kumakagula katundu wawo akamakagula using us dollars nde lero mukamataya nthawi yanu ati kumakayang'ana mwa amwenye ndalama mukungotaya nthawi ndipo ndikutha kuona amwenye ambiri ah, kupatula kutseka mashopu awo ndikutha kuona mwezi wa mm, ah, juni julayi amwenye ambiri akuchoka muno mmalawi azanamizira ngati akupita ku holiday omwe uwo wautali ndipo ndikutha kuona ngakhale maburundi ambiri amene anatu- atukulapo ikonomi ya dziko lino akuchoka muno mmalawi komanso ndikutha kuona imfa za amalawi ozimangirira ambiri komanso ndikutha kuona mabanja ambiri akutha zibwenzi nkati amuna ayamba kumathawa akazi chifukwa chosowa ndalama amene ati akwatiwe ameneyo ali ni mwayi komanso mwina ukwatiwo ndi wonama chifukwa mavuto amene afikira muno m'malawi palibe amene ali mamuna ali mamuna amene ali mamuna salinso mamuna lero chifukwa amuna akale ankabereka m'manyumbamo komanso amuna akale akati akamapita kwawo atanyamula jumbo muli buledi muwiri shuga mkaka stoko eh, chambiko bata koma leroli palibe amene akupita ndi zinthu zimenezo masalale ndi omwe aja ochepa aja muziko la Chakwera Chalakwe, munthu wovuta kwambiri, amene anabwera mu dzina ngati ndi wa tchalitchi, koma leroli wasanduka tsopano munthu woyipa kwambiri amene akuzunza a Malawi. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village. tiye mabuka box 76 mulanje malawi southern africa